fíor, shape, a bhfuil ceithre slios uirthi. Ok. Agus eolas atá againn mar gheall ar sin ná suimíonn na ceithre sleasa suas chuig trí chéad seasca céim. Ok. So sin rud éigin nach bhfuil, you know, nach smaoiníonn daoine faoi i gcónaí i scrúdú. Ins an Teastas Sóisearach déanann daoine an-chuid, déanann an-chuid daoine dearúd air sin so an haon dó trí ceathair, trí chéad seasca céim istigh ansin, na uillinneacha atá istigh ann so inmheánach, they're internal ins an ceathairshleasán. Cearnóg. Ar comhfhad le chéile a bhíonn na ceithre slios ar chearnóg so tosnaímid le ceathairshleasán, bíonn na ceithre slios ar comhfhad agus bíonn dronuilleog i ngach cúinne. comhthreomhar le chéile a bhíonn na sleasa urchomhaireacha, so bíonn siad seo comhthreomhar le chéile agus bíonn siad seo comhthreomhar le chéile, so tá siad ag dul sa treo céanna, so parallel agus dronuillinn. Dronuilleog Arís tosnaímid le ceathairshleasán. Bíonn na sleasa urchomhaireacha ar comhfhad. So tá an sleasa seo ar comhfhad leis sin but níl níl sé cinnte ar comhfhad leis sin. Chomh maith leis sin is dronuilleog é so tá ceithre dronuillinn ann. ceithre dronuillinn so ceithre uillinn atá nócha céim orthu agus mar an gcéanna leis an cearnóg tá na sleasa urchomhaireacha atá os comhair a chéile tá siad comhthreomhar so tá siad ag dul sa treo céanna so ní buailfidh siad le chéile riamh ní níl sé sin chun tarlú riamh ok so níl siad níl siad chun bualadh le chéile nó bheith trasna le chéile so níl sé sin chun tarlú tá siad i gcónaí chun a bheith comhthreomhar so that's na sleasa

agus fós tá na sleasa urchomhaireacha comhthreomhar ach taobh amuigh de sin, sin an méid eolas atá againn. Rombas, ok, so arís ceathairshleasán, níl dronuillinn i ngach cúinne, fad is ar eol dúinn, tá, tá sé, is comhthreomharán é, so is, tá na sleasa, sleasa urchomhaireacha comhthreomhar ach in ionad just na sleasa urchomhaireacha a bheith ar cóimhéid tá gach sleasa ar cóimhéid. Ok? So sin an rud sa bhreis atá ag baint leis an rombas. Chomh maith leis na sleasa urchomhaireacha a bheith ar cóimhéid tá na sleasa ar gach taobh eile. Rud amháin nach ndearna, nach dúirt mé chomh maith leis sin mar gheall ar an comhthreomharán, tá na uillinneacha urchomhaireacha

agus na taobhanna urchomhaireacha comhthreomhar chomh maith. So na trasnáin arís, tá sé sin tar éis a bheith roinnte i leath anois agus é sin roinnte i leath. OK. So chomh maith leis sin, is féidir linn a rá, OK, so sin é an cearnóg, an dronuilleog, an rhombus,

an dronuilleog so ins an comhthreomharán tá siad seo ar comhmhéid agus tá siad seo ar comhmhéid le chéile an rud céanna leis an rhombus ach so tá siad sin ar comhmhéid le chéile ach ins an dronuilleog tá gach uile píosa den trasnán anois ar comhmhéid agus an rud céanna leis an cearnóg ok so tá siad tá is féidir linn a rá go bhfuil OK. Níl fhios agam nó níl sé chomh soiléir but tá an tras píosa seo ar comhmhéid le sin, ar comhmhéid le sin agus ar comhmhéid le sin, an rud céanna leis an dronuilleog. Níl an rud céanna leis an rhombus nó an comhthreomharán. So tógann sé am dul i dtaithí le gach rud anseo but tar éis tamaill you know tagann sé chugat agus beimid ag cleachtadh é an bhliain seo chugainn chomh maith mar a dúirt mé cheana féin.